Bronntar Gradam Ghlór na nGael ar dhuine nó ar dhaoine nó ar institiúid nó ar ghrúpa atá tar éis éacht a bhaint amach ar son na Gaeilge nó seasamh faoi leith a thógáil ar son na Gaeilge. I measc iar-bhuaiteoirí nó iar-fhaighteoirí an Ghradaim tá Mícheál Ó Muircheartaigh, Seán Bán Breathnach, Oifig an Choimisinéara Teanga, an comhlacht Tacsaí Dubh i mBéal Feirste, an comhlacht Tacsaí i gCeatharlach, Colm Ó Tórna, a bhí ag obair le Saol, an feachtas Stádas, Roinn na Gaeltachta, Raidió na Gaeltachta, Roinn na Gaeltachta, Raidió na Gaeltachta agus agus an pobal Gaeltachta anuraidh. Tá comóntacht i measc iarfhaighteoirí Ghradaim Ghlór na nGael, sé sin go bhfuil a saol caite acu ag tacú le forbairt na Gaeilge nó tá éacht faoi leith bainte amach acu ar son na teanga. Rugadh agus tógadh an bheirt dearthár Séamus agus Seán Mac Seáin i mBéal Feirste agus ar a mbealaí féin tá siad beirt tar éis cur le saol na Gaeilge i mBéal Feirste agus níos faide i gcéin. Tá áthas ar Ghlór na nGael a fhógairt go bhfuil Gradam Ghlór na nGael 2019 le bronnadh ar Shéamus agus ar Sheán Mac Seáin.

An ndearfadh muid ariamh go mbeadh seo amhlaidh? Nó mar atá sé ann féin, anseo gach fuinneog agus doirleaf, go n-oibríonn tú ar aghaidh agus ní smaointíonn tú ar duaiseanna nó. Ach tá sé deas, bhí mé a rá le duine éigin ar an raidió an lá faoi dheireadh, Chuir na ráineir bhéal dom ar na daoine seo go fírinne agus thug dom thart agus sure gurb é go ráineogaim ar gach duine agus nach bhfuil sé galánta go smaointíonn daoine ar daoine eile agus sin an rud a thig linn féin a dhéanamh thar na blianta fada nó bhí tógáil maith againn fir mhaith ar fad. Agus bhí aird againn ar dhaoine eile mar bhí aird ag daoine eile orainne féin. Agus an cuidiú a fuair muidinne mar ghrúpa i mBéal Feirste, ní an bheirt againn amháin a bhí ann ar ndóigh, agus an cuidiú a fuair muidinne agus an meas a fuair muidinne, go háirid nuair a thosaigh muid an scoil in 1971 nuair nach raibh airgead ar bith ag teacht ón Stát. Bhí sé iontach ar fad nó bhí oícheanta againn, Coffee Mornings agus Seo agus Siúd agus an pobal thart go dtí dúinn a thug an tacaíocht sin dúinn. So, tá sa, is cuimhin liomsa nuair a thosaigh mise ag dul i gCluain Ard, i mBéal Feirste, blianta fada ó shin ar ndóighe, ehm, tá sa, go dtuigfidh go sílfidh nach raibh an Ghaeilge ag dul a dhul tosaigh nó bheadh tú maidin Dé Sathairn, Bhí rang na bpáistí ann agus bhí sé lán go doras. Now, b'fhéidir go raibh a gcuid tuismitheoirí ag fáil réidh daofa fá tamall, ach san am chéadna, smaointigh air sin, sin caoga bliain and níos mó, b'fhéidir, agus bhí an toil sin i gcónaí ag muintir Bhéal Feirste, mar atá ag muintir na hÉireann, tá an grá sin acu don teangaidh. Níl aon cheist ach go bhfuil, go dtig le daoine a bheith beo i gcúrsaí na teanga agus tá a lán daoine, ó thosaigh mise ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim, tá a lán daoine ag saothrú airgead éigin as an Ghaeilge agus sin dul chun tosaigh na scoileanna i mBéal Feirste dochreidte ar fad. So, ar son gach duine i mBéal Feirste agus gach duine insa tír 32 contae, Go raibh míle maith agat.